Cuirfear fuil is feoil thrína chéile anocht ar True Blood faoi cheann leathuair ach anois ar TG4, Na Rapairí. Mr. Maud! Mr. Maud! I, I have it!
Mr. Maud! Mr. Maud!

ar an chuid seo den tír gan cuimhneamh cuir i gcás ar Seán O'Leary, an Fíníneach, a rugadh is a mhair anseo, ar Éamonn a Chnoic agus Seathrún Céitinn a bhí ar a gcoimeád ins na sléibhte thart ar fud na háite seo. Ba chóir go mbeadh muintir Thiobraid Árann, go mbeadh siad an-bhródúil as a stair, a stair an chontae, agus tá mé cinnte go bhfuil siad. Níl aon rapaire gur mó a cháil ná gur mó a chuaigh a chuid scéalta i gcion ar phobal na hÉireann ná laoch na ndaoine Éamon a Chnoic ó Thiobraid Árann. Is iomaí scéal insítear faoi mar a chabhraigh sé leis an chosmhuintir,

An chéad laoch mór le rá a bhí cloiste againn mar gheall air agus duine cosúil le Robin Hood a bhí ann inár aigne an uair sin.
Is leis an t-amhrán a d'fhan, is dóigh liom, a d'fhan an cuimhneamh ar Éamon a Chnoic agus seinntear é mar is an-amhrán é agus seinntear é ag a lán daoine agus,

dashing, swashbuckling, poet and a legend. Sa tsraith seo, trí bhreathnú ar bhéaloideas an mhéirligh, tá súil againn dearcadh mhuintir na hÉireann i leith dlí a chíoradh. Is é béaloideas Éamon a Chnoic níos mó ná béaloideas aon charachtar eile atá freagrach as an dearcadh dearfach atá ag muintir na hÉireann ar an mhéirleach a bhriseann an dlí. Eascraíonn beagnach gach a bhfuil ar eolas againn faoi Éamon a Chnoic ó sheanchuntas a scríobh fear darbh ainm Andrew Ryan, cuntas a bhí bunaithe ar bhéaloideas a bhailigh sé féin i dTiobraid Árann sa bhliain 1849.
An chuid is mó dos na rudaí a thit amach sa tsaol ní stair in aon chor iad mar nach bhfuil aon taifead scríte orthu. Níl againn sa stair ach na taifeadaí scríte agus eile ach rudaí atá ar taifead dúinn agus an chuid is mó de thaithí an chine dhaonna níor breacadh síos riamh é. Dá bhrí sin níl iomlán na fírinne sa stair. Níl ach fíor bheagáin den bhfírinne sa stair.
Ainneoin gur fianaise bhéaloideasa don chuid is mó atá againn maidir le hÉamonn an Chnoic, níl aon amhras ach go raibh sé ina ábhar inspioráide ar feadh na nglúinte ag fir agus mná Éireannacha le troid ar son an chirt agus le dúshlán an dlí a thabhairt nuair ba ghá. Bhuel, i gcónaí, bhí spéis agus suim agam i Ned of the Hill agus daoine cosúil le Ned of the Hill agus is dócha go raibh tionchar

níos coitianta an lae inniu ná mar a bhí agus tá a lán daoine i riaráistí ar a n-íocaíochtaí agus gach lá anois bíonn daoine isteach anseo le litreacha ó bainc. nó financial institution a bhagairt orthu agus níos coitianta agus níos mó anois bíonn daoine i gcúirt mar gheall air seo agus you know is mo thuairim go bhfuil sé sin scannalach mar is iad na bainc féin a thug na mílte dos na daoine sin. agus bhí sé soiléir do gach éinne nach raibh na daoine sin ábalta na híocaíochtaí to make those repayments.
Ar nós an Chomhairleora Séamus Healy, Breathnaítear sa bhéaloideas ar Éamonn an Chnoic mar fhear a throid agus a d'fhulaing ar son gnáthshaol a mhuintire féin a fheabhsú. Ach murach stíl sainiúil insinte an scéil, tá gach seans nach mbeadh aon chaint ar Éamonn sa lá inniu. Leanann scéal Éamoinn múnla na seanscéalaíochta laochais, agus mar a fheicimid, is é seo go príomha a dhéanann an scéal chomh tarraingteach agus chomh cumhachtach. Deir an béaloideas linn gur rugadh Éamonn i mbaile fearainn an Teampall Beag, i mbarúnacht Chill na Manach i gContae Thiobraid Árann, am éigin gar do dheireadh an tseachtú haois déag. Ach murab ionann agus an Tóraí Dubhaltach Mac Coisteala, deir an béaloideas nár iontaigh Éamonn ina mhéirleach chun ceart agus cóir a bhaint amach dó féin, ach chun cabhrú le duine eile. Bhuel, is amhlaidh, de réir an tseanchais, go raibh sé ag dul le sagartóireacht sa bhFrainc nó i Lobháin is róchuma, agus go dtáinig sé ar ais abhaile agus gur tharla go raibh baintreach bhocht san áit i gcruachás go dtáinig an bailitheoir cánach agus ná raibh airgead na cánach aici agus dá bhrí sin bhí mo dhuine meáite ar an bhó a thógaint uaithi ar ais nó ar éigean agus d'impigh Éamonn air scaoileadh léi seans éigin a thabhairt di. ach ní dhéanfadh sé, ní bheadh sé sásta, ní shásódh aon rud é ach an bhó a bhreith leis. Agus fé dheireadh thiar, b'é deireadh an aighnis ná gur chuadar chun troda agus fé dheireadh do mharaigh Éamonn an bailitheoir cánach agus b'in deireadh leis an sagartóireacht ansin agus bhí air dul ar a choimeád. Insan mhúnla liteartha. Tá cúpla bealach ann ina dtéann daoine le saol gadaíochta agus is roinnt acu is rud morálta atá i gceist nó roinnt eile acu is timpiste atá ann. In san Bandit Hero is timpiste é go dtéann siad le saol gadaíochta, sé sin go ndéanann siad rud eicínt atá ceart go leor maidir le nósanna an dúiche ach atá i gcoinne an dlí agus dá bhrí sin téann siad ar a dteitheadh. Dá mbeadh drochghníomh nó gníomh fill amháin déanta ag laoch áirithe, b'fhéidir go ndéarfadh an pobal leo féin, Is fearr linn cuimhneamh ar na dea-thréithe is ní maith linn cuimhneamh air sin is ligfidís é sin i ndearúd, rud a dh'fhágfadh sinn ar an dtráigh fholamh ansan mar stairithe, dá mba ar an mbéaloideas a bheadh ár mbrath ar fad.
Ní ghlacfaí le haon charachtar mar laoch i gcomhthéacs traidisiún na nÉireannach muna mbeadh bua na troda aige. There's a story told that in one day alone, or in one incident alone, sorry, he killed fourteen soldiers.

tríd san Battle of Aughrim agus ansan The Battle of the Boyne agus an agus ag The Treaty of Limerick agus bhí Sarsfield sa sa Cathair Luimní agus bhí an the Williamite forces ag dul go dtí an Cathair Luimní in August 1690 agus mar sin de bhí ar Sarsfield chun stop a chur ar the Williamite forces agus bhí a haithne ag Éamonn an Chnoic agus ag Galloping Hogan ar na cnocha seo agus do thug sé a eolas don Sarsfield agus a mhuintir dul go dtí an Pálás na Gréine tríd na cnocha sin.
I measc an corrphíosa fianaise staire atá ann maidir le hÉamonn an Chnoic tá cáipéis a scríodh go gairid i ndiaidh Cath na Bóinne sa bhliain 1694. Sa cháipéis seo iarrann ceithre rapairí ar phobal na hÉireann éirí amach i gcoinne Rí Liam Oráiste. Duine acu ab ea fear darbh ainm Éamonn Ó Maoilriain. Tá sé fíor tar éis chuile chogadh, nuair a stopann an cogadh, tá dream mór millteach agat gur saighdiúirí proifisiúnta nach mór atá iontu, a chaith b'fhéidir dhá bhliain nó trí bhliain ag saighdiúireacht, so tá sé uafásach deacair a dhéanamh amach céard a dhéanann tú. An tromlach acu, d'imíodar ag an Fhrainc, isteach in airmeacha na Fraince agus na Spáinne, ach d'fhan go leor acu timpeall. agus thosaíodar ag úsáid an fórsa a bhí acu, na gunnaí a bhí acu díreach le le le fanacht beo, ag gadaíocht is dócha a d'fhéadfadh tú a rá dáiríre. Agus b'in iad b'in iad b'in iad na ropairí.
Agus ar a choimeád is ar éigean a chaith Éamonn an dara oíche san áit chéanna. De réir an bhéaloideasa, I measc iad siúd a d'fhanadh sé leo bhí fear muinteartha leis darbh ainm Tomás Bán Dwyer. Ara, ag bogadh liom ó lá go lá, mar atá a fhios agat féinig, ach níl sé rófhurasta na laethanta seo agus cíos na talún ag ardú chuile bhliain.
Níl aon dabht faoi sin. Agus an leaid óg, conas mar atá aige? Ó, Tomás óg, tá sé siúd ag obair san eastát sin thuas ó mhaidin go tráthnóna.

B'fhéidir go gcuideodh sé seo leis an gcíos. Go raibh maith agat.
Níor dhein sé aon rud ionas go mbeadh sé féin níos saibhre ach thug sé an t-airgead go léir dos na daoine bochta.

That was the reason he was held in such regard, I think. Mar atá feicthe againn, is é stíl inste scéal Éamonn an Chnoic is cúis cuid mhór leis an tóir a bhí ag glúinte Éireannach ar an scéal. Ach ar nós gach scéal maith laochais, ó scéal ár dTiarna go scéal Cú Chulainn, bíonn an tragóid ina chuid lárnach riachtanach. agus ní haon eisceacht é scéal Éamonn sa mhéid seo. Beagnach naocha bliain ó shin, tarraingíodh líne. Scoilt sé cúige, scoilt sé tír,
scoilt sé daoine. Britain was to blame and they'll turn a blind eye.

Inside the Jacket out now in hardback.
An rud a chuireann níos mó as dom ná an doigh. idir na haves agus na have-nots, 5 faoin gcéad des na daoine le 40 faoin gcéad den saibhreas, agus tá an gnáthdhuine ag íoc mar gheall ar an saint sin. Tá sé sin, i mo thuairim, scannalach. Glactar leis sa lá inniu go bhfuil ceart léirsithe nó stailce ag duine má chreidtear rud éigin a bheith éagórach. Ach i gcás na nglúinte Éireannach, bheadh duine ag cur a bheatha i mbaol dá dtabharfadh sé dúshlán an dlí. Dá réir, bhreathnaigh an pobal le hómós ar aon duine a bhí sásta a leithéid a dhéanamh. Agus is as seo d'fhás an dearcadh sa bhéaloideas gur laoch na ndaoine ab ea an meirleach.
An té a bheadh ar a choimeád agus na húdaráisí ar a thóir, a d'iarraidh breith air agus é a chur dá chois, sheas sé sin mar shiombail de chás an phobail ar fad. Ar ndóigh, nuair a chuimhníonn tú ar an leatrom a bhraith an pobal a bhí déanta orthu leis na cianta cairbreacha, is go deimhin féin a déarfainn féin, An leatrom a bhí déanta orthu. Níl aon dabht, i gcás go leor de mheirligh an tseachtú agus an ochtú haoise déag, gur imríodh leatrom orthu féin. Ach lasmuigh den bhéaloideas, is fíorbheag fianaise staire atá ann a thacaíonn leis an tuairim gur laochra an phobail a bhí sna Rapairí, a sháraigh an dlí ar son leas an phobail a chur chun cinn.
Déarfainn féin dá mba rud gur chabhraíodar leis na boicht gur bhoicht iad a bhí ceanglaí leo ar bhealach eicínt. Ach ní gníomh é atá i gcoinne aicme amháin ar son aicme eile ach atá i gcoinne grúpa shóisialta go chuile aicme amháin i gcoinne grúpa shóisialta go chuile aicme eile. Mar i sochaí den tsórt seo tá cúrsaí fola agus cúrsaí cairdis i bhfad níos tábhachtaí ná cúrsaí aicmeachais, nó ar a laghad tá siad níos tábhachtaí ná mar atá cúrsaí aicmeachais sa lá atá inniu ann. Ach chomh fada agus a bhain sé leis an bhéaloideas, b'ionann Éamonn a' Chnoic agus laoch na ndaoine, agus de réir traidisiún na scéalaíochta, chaithfeadh críoch thragóideach bheith le scéal an laoich. Ach bheadh gné neamhghnáth ag baint le scéal tragóideach Éamonn a' Chnoic, scéal a thosódh le cruinniú i lár na hoíche

agus d'iarr Éamonn an Chnoic cairde seachtaine air agus dúirt sé go dtabharfadh sé, chuardódh sé gach áit thoir, theas agus thuaidh agus dhein sé san agus fé dheireadh thiar thall d'aimsigh sé na bithiúnaigh agus do mharaigh sé cúpla díobh agus do thóg sé beirt eile ar láimh. agus fuair sé an chuid, an t-airgead ar ais agus ar ais leis go dtí Maud agus ar ndóigh bhí Maud an-bhuíoch dó.
Bhí Éamonn ag dul sa seans ag tabhairt a chuid ábhar goidte ar ais don Uasal Maud, mar más fíor faoin am seo bhí sé ar a choimeád. Tá mar a tharlaíonn sé forógra comhaimseartha le fáil a deir go bhfuil £300 ar fáil le haghaidh cloigeann one Edmund Knock Ryan of the Hill. Is ionann £300 sa seachtú aois déag agus os cionn 30,000 in airgead an lá inniu. Bheadh an cathú seo iomarca do dhuine áirithe. Lá amháin agus é ar teithe ó chompánta saighdiúirí, bheartaigh sé foscadh a ghlacadh i dteach a sheanchara

Idir an dá linn, i ngan fhios d'Éamonn a' Chnoic, bhí Maud chomh tógtha sin go bhfuair sé a ábhar goidte ar ais go ndeachaigh sé chuig an giúistis áitiúil ag cuardú pardún ar son Éamonn. Bhí seans anois go mb'fhéidir go n-éireodh le hÉamonn droim láimhe a thabhairt ar shaol an mheirligh. Ach ní bheadh sé sin ag luí leis an deireadh tragóideach a bhí i ndán dó. Bhí tuirse ar Éamonn agus chuaigh sé a chodladh, agus nuair a chuaigh sé a chodladh bhí sé ag taibhreamh, agus taibhríodh dó go raibh fear a' tí ag teacht chun é a mharú le tua. Agus dhúisigh sé agus bhí fear a' tí ina sheasamh os a chomhair amach. Agus dúirt seisean le fear a' tí, taibhríodh dom go raibh tú chun mé a mharú le tua. Céir rá mí a gcuine arsa fear a' tí. Níl aon dainséar, ní baol dom duit mise, ar aon nós. Téir ar ais arís a chodladh. So, chuaigh sé ar ais a chodladh arís.
Tharla gurb é an tUasal Maud an Tiarna Talún áitiúil, agus ar aghaidh le Tomás le cloigeann Éamonn i mála aige, suas chuig an teach mór, ag súil a luach saothair a bhailiú. Ach anois a bheadh an casadh neamhghnáth sa scéal. Mar i ngan fhios do Thomás, bhí rath ar iarracht Maud pardún a bhaint amach d'Éamonn. Mar sin, nuair a thaispeáin Tomás cloigeann Éamonn do Maud, ní luach saothair a bhí roimhe ach lán aghaidh d'fhearg. Fiú agus é marbh, bhí an béaloideas tar éis a chinntiú go mbeadh an bua ag Éamonn. Tabhartar faoi ndeara i mbás an laoch sa bhéaloideas. Is de bharr feall a dhein duine éigint air a bhásaítear é agus a chloítear ar deireadh é. Dá ndéileálfí leis go cothrom, bheadh éirithe leis saol níos fearr a thabhairt di, ach do cuireadh, do cuireadh dá chois é le feall nó le cleas gránna éigint. Is mó atá an pobal ag caint ar a ndóchas féin. ná ar an rud a thit amach don gcarachtar staire i gcásanna mar sin.
Tá sé gach seans go mb'fhéidir go raibh níos mó ná an t-aon duine amháin, níos mó ná Éamonn an Chnoic amháin ann, agus go gcuirtear, cuireadh an, na heachtraí go léir le chéile. agus gan amhras, an rud a chuir leis sin an scéal agus an íomháigh ná an dán agus an ceol.
Ní hé gur cheart glacadh go liteartha leis an rud mar a chuirtear síos air sa seanchas, ach go mbíonn an teachtaireacht i gceist, an teachtaireacht i bhfolach istigh sa scéal, sé sin go mbíonn léargas le fáil ar intinn na ndaoine gur mór leo na scéalta san. De réir an bhéaloideas, cuireadh cloigeann Éamonn an Chnoic in airde ar spíce ar gheata Chaisil Mumhan. Ní go ceann cúpla lá níos déanaí a tugadh an cloigeann ar ais do dheirfiúr Éamonn Sadhbh an Chnoic, agus creidtear gur chuir sise an cloigeann i bpáirc ar leith i mbaile fearainn Fhaill an Chloig i ndeisceart Thiobraid Árann. I 1962, d'iarr iaroifigeach ó Chabhlach Mheiriceá darbh ainm Matthew Ryan cead leac a chur suas in onóir Éamann an Chnoic san áit a creideadh a chorp.

Is é an t-aon rapaire Éireannach riamh a cuireadh dealbh in airde dó. Léiriú, dá mba ghá é, ar a chumhachtaí is atá an béaloideas.
Cé go bhfuil rudaí an-difriúil eh, an lá atá anois ann, ceapaim

An tseachtain seo chugainn, breathnófar ar chás an rapaire cáiliúil Réamonn Ó hAnluain ó Chontae Ard Mhacha agus taispeánfar conas in amanta nach ionann béaloideas an mheirligh agus an fhírinne.

Dul ag Sam is Sookie, eachtraí fuilteacha ar True Blood. Beagnach 90 bliain ó shin, tarraingíodh líne. Scoilt sé cúige, scoilt sé tír, scoilt sé daoine. Britain was to blame and they'll turn the blind eye.